Um, ọha na eze ndewo unu ana m ekenekwa unu ekene eji m aha chineke chineke bụ nna chineke ọkpara chineke mmụọ nsọ wee na-ekene onye ọbụna n'ebe ọbụna onye igbo nọ biko gee ntị na obere okwu nke anyị nwere gbasara agbụrụ nke ndị igbo Baịbụl mere ka ọ pụta ìhè na Jehova bụ Chineke na-asọpụrụ ka ha ra bụ ndị na-asọpụrụ ya n'ihi nke a ka anyị ji na-akpọ oku n'ihi na anyị matara na anyị bụ agbụrụ mba nke ndị Igbo nke sitekwara na agbụrụ nke Abraham na Isaac na Jacob wee ruo na Gad Bata Eri nke batara n'ana Igbo mgbe oge ahụ akara aka ruru. Ee, anyị bụ ndị maarụ Chineke na-atụ egwu Chineke siteri na mbụ mana dịka oge na-aga ndị Igbo wee zọhie ụkwụ wee manye aka ime ihe mpụ na arụ dị iche iche nke Chineke na-akpọ asị nke a mere iru Chineke ji wee tanata n'ebe ndị Igbo nọ ee gịnị ka anyị ga-eme ka o wee dịrị anyị na mma gịnị ka anyị ga-eme ka anyị weghachikwa ọnọdụ eze nke Chineke mere anyị n'obodo Naijiria onye na-ekwu okwu maọbụ aha m onwe m bụ Reverend Dr. Ndubuisi John bụ bụ onye bụ the former CAN chairman of Anambra State ee ihe gbasara agbụrụ mba nke ndị Igbo na-emetụ m n'obi ee ọ na-echu m ụra n'ihi na anyị na-ele anya dịka ife si na-eme n'ime obodo Naijiria nke anyị nọ n'ime ya o nwerọzi onye Igbo na-achị ọchị e, esokwa m na ndị na-anaghị achịzi ọchị n'ihi na um, anyị nọzi n'akwa obi anyị na-agba ọbara mgbe anyị na-ene anya dịka ife si na-aga i nee anya na ihe gbasara ọchịchị anyị nọzi n'ụsọ ga-ene anya gbasara ihe ndị ee ndị ọchịagha na-echebe obodo maọbụ nke ndị uwe ojii anyị nọkwa n'ụsọ o nwerọ ebe anyị nọ ga-ene anya na ihe gbasara eh, amụmamụ maọbụ oke amụmamụ mahadum anyị nọkwa n'ụsọ mgbe gara aga ka ndị nenesịrị exam ka a bịara bịa sị hei na nke a kpọrọ region na e chefuru ya echefu kọmputa ewetaghị aha anyị a- a kagbuo ihe niile bịazi bịa sị anyị oke unu ga-enegharịkwa une a Ah, onye na-atụgharị uche n'ihe ndị a niile n'agbanyekwaghịrị nkwafu ọbara dị iche iche ndị ntọrị na-atọ ndị mmadụ na-akpọ aha ego a ga-enye ha ụfọdụ mgbe e nyesịa ha ego ndị a ha egbukwarị onye anwa ee ọ bịakwarị baa na ndị ntorobịa anyị bịazi na-ekuni na-abanyezi na biznes ha na-akpọ yahoo yahoo e site na yahoo na-aghọrị ndị mmadụ ọ bụzie na a na-aghọrị ndị mmadụ na-anara ha ego nke a bụzi na ha na-aghọrị ndị mmadụ na-egbukwuzi ndị mmadụ were na-achị achụ àjà ndị Igbo ihe emego anyị nụ rue I mean ebe ọ dịzi na mwute n'ihi na ekwensu nke a na-eso n'ụbọchị taa ọ nazị ana ọkụkọ nke o ji ana eghu ekwensu a na-anazi isi mmadụ ọ bụrọkwa ihe Chineke kpọrọ anyị anyị amaburo nke a nke a abụrọ ụzọ ụzọ Chineke nke anyị na-eso mana anyị bịaziri bịa na-afụta ya n'etiti anyị ife ndị a na ọ bụ ya mere anyị ji na-ebe akwa na-eti mkpu na-akpọ oku ọha na eze geekwanụ ntị onye na-achọ Chineke ga-achọtakwa onye na-achọ Jehova ga-achọta ya mana onye ọbụna nke na-akpọchi ntị mgbe Chineke na-akpọ oku onye dị otu a ga-anakwa n'iyi wee banye n'ihe mberede nke ịna n'iyi n'ihi nke a ka anyị ji na-ayọ ayịyọ biko ọha na eze bịanụ soro anyị ka anyị bee akwa n'iru chineke ka anyị bịakwute ya n'obi etiwara etiwa na nke egwopịara egwopịa ka chineke wee weghachi mkpụrụ obi anyị zọpụta ana igbo ma gwọkwa anyị ọrịa anyị niile ọ ga-enye anyị ihe anyị na-achọ mmeri ga-abụkwa nke anyị site n'oge dị otu a ka anyị na-akpọzi oku na-ayọ ayịyọ ọha na eze ndị nọ mba ofesi na ndị nọ n'ime Naịjirịa ebe ọbụna ị nọ na-ege ntị maka okwu a na atụmatụ nke iji chọọ iru chineke biko egbuna oge soro anyị sonye n'ihe anyị na-eme ka anyị chọọ Jehova mgbe anyị ga-achọta ya kpọkukwa ya mgbe ọ nọ nso anyị na-akpọ onye ọbụna biko chetakwa n'ụbọchị 29th of eh, November 2025 biko ewezugana onwe gị ebe ọbụla ị nọ ọ- o megodi na ị ga-agbazi ego wee bịa ọ bụrụ na bus erutagha gị biko bịa nso mgbe ị rutara n'ebe anwa anyị ga-ama ife anyị ga-eme chineke ga-enyere gị aka n'ihi nke a anyị na-akpọ oku akpọsikwa ike biko bịa soro anyị chọọ jehova mgbe anyị ga-achọta ya ka ngọzi a wee bụrụ nke agbụrụ mba nke Igbo biko ọzọ dịka ibe ya bụ na onye ọbụla n'ebe ọbụla ị nọ nwere atụmatụ nke ị ga-atụpụta ga-enyere um, uh, ọganiru aka ga-enyere uh, ife anyị na-achịkọta nke ga-eme ka anyị nwee ọganiru biko anyị na-anabata atụmatụ dị otu a ma ọ bụ ndụmọdụ i nwekwaa ajụjụ na ihe ọbụla gbagwoju gị anya nke anyị na-eme biko ee i nwere nwere onwe gị n'ịjụ ajụjụ n'ịkpọ oku na ekwentị nke anyị kọwapụtaworo n'ebe a em ka ọ ha anyị otu a anyị na-enepukwa anya n'okwukwe na ị ga-esonye na ihe anyị na-eme na anyị ga-ahụkwa gị n'ụbọchị ahụ Enugu ga-ejupụta na mmadụ ndị Imo ga-anọ ya ndị abia ga-anọ ya ebonyi ga-anọ ya enugu ga-anọ ya anambra ga-esonyekwu na ndị ọzọ dị iche iche ndị na-anụ olu anyị n'ụbọsị nke taa biko sonyere na ihe anyị na-eme chineke ga-agọzi gị um, ekwentị nke mụ onwe m bụ 070 32 45 43 67